ụmụnne m ụmụnne m o nwere vidiyo Blessing CEO mmere mma oche ka m bịakwa kwuo maka vidiyo la maka na ọ bụla m ekwuo maka vidiyo la ụfọdụ la ashị ha ele akwa Blessing CEO kwuru maka vidiyo la aga meberi mebe ihe nsọrọ metọrịma maka ụmụ nwaanyị uche ụmụ nwaanyị dịka uche ụmụazị Blessing CEO shịrị ị chọ iwesa jiwu iwe ma ọ gbasa iwu kedi hmm? gụ woru ọbara nshi wu li ike i ji lọọ la nsọ gụ woro ọbara ahụ shieru jiwo nri ọ nya ka m shi ka m bịa kwuo taa maka ọbara doolu dododododo ji nwoke i ji ọbara shiere ihe ọ ka wụkwe mmadụ mụta iji ọbara shi ị makwa ihe wụ ọbara ụmụ nwaanyị wụ ọgwụ nwaanyị wụ nshị nwaanyị wụ ọgwụ nwoke i ji ọbara shieri ihe nwoke amaghị eme nwoke aghọ onye nzuzu i jiri ọbara shieru jiwu ihe lele m anya ọ bụrụ ego ka ọ akpata ọ akpatabaghị i jiri ọbara shieru jiwu ihe ọ wụrụ la jiwu la ahụ ọ dụ mma ahụ adụghị maka na o nwe ọrịa ndụ wu la ahụ ọbara la ọrịa ndụ wu la ahụ ọrịa shika afụ mana mgbe ị were ọrịa a mma afụ afụ shiaru jiwu nri nya wụ la jiwu ayabagwo mara ụkwa eyi anyị nwere ike ịkpafụta shi eyi na achọghị m achọrọ m igbu ji m ma mgbe ọ nwụrụ ajadi wuru ezigbo ihe test ya ị hụ ọnwụ ọ nwụọ i wee mara na ajadi awụ ezigbo ihe

ashị la i were ọbara nshi wu la ahụ fụta ga-eshiri nwoke ihe maka na okwu ahụ Blessing CEO nkwuru ọ maghị ihe o meaniri ọ maghịkwa ihe ihe ahụ mmeaniri okwu ahụ bụ ajọ okwu okwu ahụ na-ada ụda ka egbe okwu a na-eshi ushi ọ wụha okwu niile ka e na-ekwu nwaanyị ntọgbodoro igbu nwoke enweghị ike iji ọbara nshi la ahụ fụta

ọ wụkwa advice niile mmadụ nyere ka ihe ikwu ya wee shị la nọmba 2 la ọ wụ mamịrị mamịrị ma agwọ ọrịa mamịrị mmeshi ishi gị were sọsọ mamịrị ya nyụ ndị 7 days wee nyọta nwaanyị mamịrị mgbe a mamịrị atọ ọ ṅụọ mamịrị na-arụkwubi ọgwụ maka na o nwere ụka ị makwara witilion na-eme ụlọ aka ị nyụsa mamịrị ọ laa hmm? onye nyụsa i were mamịrị shieru jiwu ihe kama jiwu nji anwụ ọ dụwaji ya ndụ ma ya anwụla anwụ ma agwawa eziokwu mana gụ nwe nji mamịrị la-eshiere jiwu nri ị la-ata ahụ maka na mamịrị ahụ bịa ihe ọ na-arụ ọgwụ ka o si arụ ị nwaanyị nji mamịrị shieru ji nri ọ nwaanyị ahụ ge nta ahụhụ ọhụ nwoke o rike ọma ihe oriri o rike ọka ọka aka ka arụ nshị mana gụla onwe nshiri ịghọchi mamịrị ahụ anyọwawa anya maka na iwogoro onwe shieru nwoke ahụ nri Be careful, ihe anyị ma alọ ka akarịrị, ịlọtakwala bịa ụfọdụ egele nchi, mana ma agọfụtara onwe.